nwanne a na-eji mbaise agba nwaanyị titi ị chọrọ ịtoosu nwaanyị were anambra oke megide imajin na ị chọrọ ịgba nwaanyị titi na aga bịa were mbaise ịtoosu nwaanyị ele ihe ị ga-agwa dị dị gị asụ ndị ọgọ m rube ka gara awụgharịwa ma dịkwana onyonyo onye ọdọrọ m nị ọkwado otu m jere lọvụọ gị hwe nkwado achụgharịa gị hwe gese fara la yard echile gara aga nga ha gabara m la yard jụọ ese gasa agadọrọ agara la kichin ma fara la kichin nga ha sa agagọrọ la keda kasa achị gị mada nwụrụ ma nọkwara nga ahịa kọfụ ha echebiri gị wa akantị ọ na ị chọrọ ịgba nwaanyị atara ikpere enugwu wawa nkanụ ha ka ị ga-agwakwara dị gị ya

ọ gị bịa na gị bịa were ngwa were ngwa ada ndị ndị otu gara ahụ ụwa nnụ adakpasị enu mere ị ma na agbakọ gbakọ hela mmadụ baala ma mmadụ edi agbakọ niile ọma mbụ aịkụ ndị ire ji akụla paakụ enyi nwoke maịkụ ka ahụ nyere chekụ ehi ahụ chekụ ọnụ ndị otu anyị ga-ejikwana gbakọ adịghị n'echi nwanne asụsụ ahụ adịcha ụtọ na iji agba nwaanyị titi bụta asụ ahụ dị shapụ bụta iji agba titi adịghị mma ị chọrọ ịgba nwaanyị titi were anambra were anambra nye olu bikwasa aka na moto dị shap na-enye olu eh, nke ilu ka esi ka isi wee jụọ ụnya m bịalụ wee jụọ ese asị na i jebelu salun ịghọtago anyị ma na o nwere ife oyi mgbe adọnman na salon ebe ụmụ nwaanyị na-eme isi na mmadụ na-etofekwa na efere eloplem baịba ịghọtago ya ka ndị saịdị ka nye fud injinia na-alụ mụ ụgbọ fa sị na mụ change my top cylinder na ị ma na G-Guard abụrọ moto ị ya-azụba na ịbịa ịzụba na asa nnentu maọbụ na ọnịcha maọbụ nnewi ị ya ples ọda ịghọtago emere gị ya kago eh, ya ka ha asị na ọya akpọgo m va na fon asị na ọ ya-abata in two weeks time pakarị va moto na workshop weta exam range rover sport wee jebe wọf ka m mara ife ji ngwa afịa m maka na clearing agent kọrọ gbago ọ kọrọ gbada na mụ enye va 10 million for each 40 feet m deelu fa chek fa na cash the money wee take flight wee jebe abuja abuja ka m na-abata kịta ụmụ mgbe m na-agwa m na anarị atụ anya m na itali a na-akpọ na indonesia a na-akpọ na thailand ịghọtago a na-akpọ na istanbul turkey nsite ba ma fly out na ma kpọkede gị dị somewhere ka anyị take n'ife arụ na mmadụ ka e wee ghọtago the girl ga-asị gị your wish is my command

I will pray that you do, you do what we want you to do. anyị na-ekpe ekpere ka i mee ihe kwesịrị ime mee ihe kwesịrị ime ụsara ebe m bi na World Bank ana m apak moto m na dị sut were ụkwụ laa uh, try and do something much respect to my governor in Abia State uh, His Excellency Okezie Victor Ikpeazu thank God for your life healing you making you come back home safely ị ga-adị ka echi echi ana agwụ agwụ and i want to use this opportunity to thank my friend and sympathize with him for the death of his, fa- uh, his mother uh, kevin jumbo the abịrịba first son ị ga-adị ka echi echi ana agwụ agwụ nnọọ daalụ nụ see you next time mc uncle o is the man to watch mc uncle o is the man to tell you what will make you laugh ndị igbo mma mma nụ yeah.